Dia, dia, dia, dia, kunte dia nyana. Eh, ne ye muso furu a ma mɛn hmm. mais so kɔnɔ yen nɔ hmm. fɛn dɔw bɛ ka ne sɔrɔ vraiment a bɛ ka digi ne la hmm. finalement muso furu yɛrɛ bɛna kɛ degun ye ne bolo quoi ɔ so kɔnɔ yen nɔ chaque fois ne muso filɛ tiɲɛ na a kun salen don n'a dara a tɛ wuli a tɛ baara kɛ heure la a ka baara kɛ tuma la bon chaque fois a ka tilela bɛ taa mɔ 13 heures 14 heures 15 heures y a denmisɛnninw bɛ so kɔnɔ yen u kan ka taa ekɔli la bon o tɛ tilela sɔrɔ k'a dun ka taa ekɔli la y a musokɔrɔba bɛ kuma ye grande sœurw fana bɛ olu fana bɛ kuma ye bon ne yɛrɛ bɛ kangari la muso ye mais habitude don a tɛ se k'a dabila je sais pas u bɛ a b'a dabɔ a kama je sais pas ne kɔni bɛ kuma na ye o kelen filanan fana bon n sœur minnu bɛ so kɔnɔ yen nɔ on dirait keleya b'u la o ye kuma ni chaque fois quoi u bɛ na ni fɛn dɔ ye n'u mana muso bɛ ka nin kɛ taa kuma ni muso ye chaque fois kɔni ko dɔ bɛ yen nɔ bon Bɛnkɛ Dia hakilina jumɛn de b'i fɛ nin ko nin na ala k'an bɛn sɔgɔba ma aja muso in furuli nin y'a san joli ye aa mais ale filɛ ka min fɔ nin ye nin yɔrɔnin tɛ ka kɛ mɔgɔ décourager kun ye en ko la ten parce que muso a bɔra yɔrɔ dɔ de la ka na mɔgɔw ka lamɔ cogoyaw tɛ kelen ye surtout fɛn min ye tobiliko ta fanfɛla ye c'est à dire ne bɛ nin kuma de fɔ don o don n ko solution standard tɛ yen lamini ne ye musokɔrɔba ye n'olu ka dumuni mɔ midi don o don a bɛ sa ɲɔgɔn na wa k'i y'a kɛ dagabɔndala de donc nin bɔra yɔrɔ min na kelen tɛ dɔw yɛrɛ bɛ u ka daga bɛ sigi wɛrɛ de k'a fɔ setu ye se b'u ye dɛ mais u ka u ka programme yɛrɛ kɛ cogoya de y'o ye bon n'a y'a sɔrɔ o mɔgɔ bɛ yen n'o bɔra ka na bila mɔgɔ cɛ la mɔgɔ minnu bɛ daraka eh, tilafana dun wɛrɛ tan yanni a ka adapter a bɛ gɛlɛya dɛ bon n'i ma taa n'a y'a nɔfɛ dɔɔni a bɛ gɛlɛya dɛ a balimamuso minnu bɛ yen i b'a fɔ balimamuso ye de u ka sabali nin bɔra yɔrɔ min na o maracogoya ni olu ka maracogoya tɛ kelen bɔn k'a fɔ k'a ka na dɔrɔn k'a ka adapter o la un coup la o fana tɛ ko nɔgɔ ye dɛ adamaden adamaden de i b'a fɔ balimamuso ninnu de k'u k'i dɛmɛ a ka muso in dilan a tante aa fu ko de kɛ n'u m'o kɛ n'u m'o kɛ a bɛna k'ale de ka ɲɛ kumu kan dɛ a tante a bɛna k'ale de ka ɲɛ kumu kan mɔgɔ bɛ dilan de lamini a ye kuma dɔ fɔ kuma in kɔnɔna la yan tɛnɛ kuma dɔ fɔ kuma in kɔnɔ sadi o da to a fɔ hadamaden quoi n'a fɔra k'i ka kegun ko karisa ka kegun kojugu quoi o ye naloma de ye quoi walayi fɛn dɔw bɛ lamini du kɔnɔ a bɛ dilan an ka hadamadenya fɛɛrɛnin na ka sɔrɔ foyi ma kɛ mais gɛlɛya gɛlɛya belebeleba fɛn min b'an kan problème de leadership ni problème de supériorité dɛ mm. olu de bɛ yen mm-hmm. mɔgɔ minnu bɛ kɛ ɲɛ ma k'e ka tâche dɔ k'e ye ne bɛ ka tile kɛ ta olu ɲɛkɔrɔ i n'u da ɲɔgɔn faamu lamini du joli bɛ bamakɔ yan minnu cɛ dɔgɔmuso b'u ka tobili kɛ a caman bɛ yan bɛnkan u cɛ dɔgɔmuso walima u cɛ kɔrɔmuso b'a jɔ n'u ka gwa ye ko taa baara kɛ dɔw yɛrɛ b'a f'u dɔw yɛrɛ b'a f'u denkɛ muso ye taa baara kɛ ne b'i ka tobili k'i nɔ la o bɛɛ bɛ yen mais o bɛ dépend i y'a bonya ka se cogo min de ma o donc muso k'a jate minɛ a ka a ka gɛrɛ balimamuso ninnu na a k'u dinɛ ɲini yɛrɛmajigin o yɛrɛmajigin c'est tout à fait normal n'a fɔra yɛrɛmajigin ye c'est tout à fait normal mais n'e nana k'a fɔ k'i bɛna balimamuso ninnu fana k'i faden ye a tuma a bɛ gɛlɛya dɛ n'a taara n'a ye o sira fɛ dɔrɔn a bɛ gɛlɛya olu sigilen bɛ olu ma fɛn furu sɔrɔ fɔlɔ e ni cɛ bɛ yen non o kɛlen don ka ko bɛɛ to e ta la o gɛlɛya b'olu kan fɔlɔ n'e ko k'e fana bɛna ko wɛrɛ ta k'olu sɛgɛrɛ a bɛ gɛlɛya dɛ a bɛ fɛɛrɛ de kɛ ka gɛrɛ balimamuso ninnu na k'u dinɛ ɲini lamini walayi n'a ye balimamuso ninnu dinɛ ɲini balimamuso ninnu b'a dɛmɛ k'a ka tobili kɛ wagatiw la u b'a fɛ wagati min na u k'a yira a la dɔrɔn ah non anw fɛ tobili bɛ kɛ ka bɛn nin heure de ma i bɛ wuli nin heure la i b'a kɛ tan walima su fɛ an bɛ nin ni nin nin kɛ an bɛ travail préliminaire kɛ pour que sɔgɔma i ka teliya parce que hadamaden dɔ bɛ yen naturellement o man teli mɔgɔ min tɛ sɔn dilanni ma o de dilan man di mais déjà e ma dilanni da yira a la ni a banna o ma mais seulement a ma deli ka fɛn min yɛrɛ de kɛ n'i ko ko fo o de ka kɛ un coup la o de ma nɔgɔ donc il faut te donner un peu du temps e muso in yɛrɛ fɛnɛ k'a lajɛ ani balimamuso ninnu ka gɛrɛ ɲɔgɔn na u ka ɲɔgɔn nɛgɛn nɛgɛn dɔɔni walayi lamini dɔw bɛ yen non u b'u occuper u nimɔgɔmuso la cogo min na n'u nimɔgɔmuso den na cogo min na quoi i b'a fɔ ko ayi ko tagali yɛrɛ nɛgɛ t'u la mɛ i b'a sɔrɔ nimɔgɔmuso in fana pɛrɛnnen don ka jɛn n'u ka diɲɛ fɛn bɛɛ i b'a k'a kɔrɔmuso yɛrɛ de ye nin ye olu bɛ yen mɛ n'e nana ni superiorite yɔrɔ ye dɔrɔn k'a jira k'a kɛ i b'a fɔ eh, muso minnu bɛ so kɔnɔ e cɛ ka lɔnsew de don lamin problème in tila bɛɛ bɛ bɔ yen de n'i y'a jira e cɛ dɔgɔninw na k'a fɔ e cɛ de bɛ nin kɛ e cɛ de bɛ nin kɛ donc e e e e c'est à dire e cɛ ye président ye e ye première dame de ye a tɛ ɲɛ dɛ a tɛ ɲɛ parce que o mana kɛ to to u ka du dɔgɔ o dɔgɔ e nana sɔrɔ u b'u ka du in kɔnɔ u balo b'u ka du in kɔnɔ ye donc a k'a dɛn kɔrɔmuso ninnu kɛrɛfɛ k'u nɛgɛn nɛgɛn kɔrɔmuso ninnu b'ale dɛmɛ fo ka cɛ in don u sagonada fɛ n'ala sɔnna voilà Dia, dia, dia, dia, kun te dia nyana. madame jabate a bɛ se k'a fɔ cɛ ye ko woro bɔ n nɔfɛ n b'i fɛ furu la wa ah, ayiwa eh, n denmuso cɛ in de ka d'ale ye a bɛ fɛ cɛ in de ka k'a furu cɛ ye cɛ in mana diya a ye cogo o cogo a t'a ka dignité lajɛ a k'a yɛrɛ minɛ dɔɔni eh, awɔ awɔ awɔ muso eh, tɛ cɛ ɲini furu la sa cɛ de bɛ muso ɲini furu la awɔ diɲɛ sariya kɔrɔ y'o de ye Sariya kɔrɔ y'o de ye dɛ cɛ de bɛ muso ye a ka di a ye a bɛ bɔ a kɔ furu la nka ni muso ko ko n bɛ bɔ karisa cɛ kɔ furu la o y'a yɛlɛmalen y'a ɲɛjugu kan dɛ n'o tɛ muso ne kɔni bɛ min fɔ a ɲɛna n'a bɛ se ka sabali dɔɔni k'i muɲu dɔɔni ah, n'a ni cɛ in bɛ ɲɔgɔn ye ni ala y'a fana kanu don cɛ in na ee eh, o bɛna kɛ sanjɔ aa ah, ayiwa ah bon n'a y'a fɔ a ye fana ni cɛ in ma sɔn dun eh, mɛ lamini o an ka kuma faamuya dɛ a n'a mm. ni cɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ de koyi ayi u tɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ u tɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ a ko ko cɛ in ye garidi de ye a tɛ hali yan a bɛ yɔrɔ wɛrɛ de mɛ muso bɛ cɛ in bolo cɛ in kɔni de ka di ale ye ale bɛ fɛ ka furu cɛ in de ma mɛ cɛ in m'ale ɲini furu la o cɛ in m'a ɲini kanu la u bɛ ɲɔgɔn dɔn mɛ cɛ in ka di ale de ye mɛ cɛ in ma fɛn ta k'ale sɛgɛrɛ dɛ ale yɛrɛ muso bɛ a bolo a kana

a bɛ tamasiyɛnw de jira cɛ in na a k'a dɔn k'a fɔ a b'a fɛ k'a furu n'a tɛ se a k'a terimuso dɔ ci a ma min tɛ kuma lakali kɛ ɛ a fɔ i ka cɛ n'a kɔni sɔnna furu ma ne b'a fɛ o caman bɛ kɛ o furuw bɛ don hɛrɛ caman bɛ bɔ a la nka madamu jabate y'a fɔ cogo min ka t'i jira kɛnɛjɛ kan sa k'a fɔ kɛnɛ kan o yɔrɔ de man ɲi n'o tɛ ala y'a dunnariya di muso ma a ka kan k'a ɲini ni yɛrɛ hɛrɛ ye a ka kɛ filanan ye ayi ayi misi ko yala balilen don ko muso k'a fɔ cɛ ma ko n furu wa la an ka tabiyaw tɛ kelen ye an ka kuma lamɛn dɛ cɛ de bɛn'a fɔ muso ye veux-tu me marier wa ka to k'a fɔ muso k'i furu ye wa kelen tɛ koyi anw fɛ yan cɛ de bɛ wuli ka taa muso sɛgɛrɛ n b'i fɛ furu la ah, y'a faamuya dɛ cɛ de bɛ wuli ka muso ye ka t'a fɔ n b'i fɛ furu la bɔn komi nin ye dumaraya min fɔ nin ye sa o fana bɛ se ka kɛ o nka min yɛrɛ min yɛrɛ ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ cɛ yɛrɛ ka ale yɛrɛ bɛ se ka hali taamaseerew yira yɛrɛ la min b'a yɛrɛ min bɛ cɛ bɛ lasɔmi ɔ parce que ni muso bɛ cɛ fɛ o fana filiman ko ɔ cɛ yɛrɛ b'a dɔn a la k'a fɔ nin bɛ ne fɛ o nka ni sitani y'a ci n t'a fɔ ala k'a ci dɛ parce que ala tɛ juguman kɛ ni sitani kɔni y'a ci n'a taara a fɔ a ɲɛna cɛ dɔw bɛ yen u b'a kunna dɛ Ah, lamini ne b'a ɲini a n'a bɛ darageli kɛ a k'a kɛ cɛgana na nin furulen don kaban a ka sabali a ye san k'a kɛ cɛgana a ye lamini a ka cɛgana dɔ ɲini nin ta ale filɛ de ka garidikɛ min kolen jɛlen ko dɔ de y'a ko k'a jɛ dɔ de y'a ko k'a jɛ k'a bila o n'i y'ale ɲɛbɔlen don garidikɛ in fɛ dɔ de y'a ko k'a jɛ dɔ de y'a cɛ a cɛgana buguri cɛ e bɛna muso muso da de don kuma na ka t'o daraki ko dugare kulubali ka kuma k'a k'a yɛrɛ kɛ dugare a y'a k'a yɛrɛ kɛ dugare cɛgana ɲɛna ale ye musogana a ka cɛgana ɲini ah. n'a sɔrɔ n'a sɔrɔ cɛ musotigi ɲɛ bɔra fɛ de awa an bɛ jɛ n'o furu ye mais a ma ɲɛ bi fɛ a muso b'a bolo u ka famille ka di kɛ k'i kɛ dugare o ɲɛkɔrɔ lamini a jo ta la a alimami alimami ne ma sariyatigi ka sɔrɔ an kɛrɛfɛ yan o diyara n ye kojugu alimami kɔnɔ n ka ka ɲininkalikɛla wasa kɔnɔ n kala wasa alimami kɔnɔ a kɔnnen don muso ka ɲɛ bɔ cɛ musotigi fɛ ka n kɛ i dɔ ye wa tulonkɛ sira tɛ dɛ sɛbɛ sira tɛ tɛ a ɲɛfɔ sisan ee kulubali y'a fɔ cogo min na a bɛ se ka kuma ni hakili ye yɛrɛ wala a bɛ se k'ale mɔgɔ caman ka yelen kun ka kɛ sa kɛnɛ ka to ka bi ye tile ka n furu o bɛ bɛn o tɛ baasi o o tɛ o tɛ o bɛ bɛn ne alimami t'a fɛ kana tɛnɛn kana tɛnɛn a bɛ bɛn an ka taa ayi bon ne bɛ ka kuma yan tɛnɛ bi a kɛtɔ alimami an ka taa lamini ah, kibaruya dɔ tɛ yen sahabaw dɔw muso dɔw ma ɲɛb'u fɛ k'u kɛ sabanan ye an ka exemple belebeleba ta ala kira yɛrɛ kan an ka taa sallallahu alaihi wasallam ko kira tun bɛ baara de la khadija bolo an ba khadija a ye ala kira ta komi a ka baarakɛla parce que Khadija tun ye waritigi musoba de ye Makan kɔnɔ a ka kɔrɔ ni Ala kira ye san tan ni duuru eh. a ye Ala kira ta kira jogo n'a taabolo a diyara a ye kojugu o y'a sɔrɔ muso b'a fɛ Khadija de y'a yɛrɛ furunafolo fana bɔ o y'a sɔrɔ muso b'a fɛ wa Ala kira fɛ a y'a sɔrɔ muso t'a fɛ a y'a sɔrɔ muso t'a fɛ hmm. mais Khadija de y'a yɛrɛ furunafolo bɔ bon Khadija fana kɔfɛ musow sɔrɔla minnu ye a ɲini ko kira k'u furu o i y'a faamu wa o kɛra kadija kɔfɛ muso kadija fatulen kuranɛ yɛrɛ nana fɔ ko muso mana a yɛrɛ di kira ma mais o ye kira ka spécialité ye o ye o ye ayi i jɔ sa i jɔ mun na a kɛra kira ka spécialité ye parce que o la furunafolo bɔ t'a la yɛrɛ o de y'a kɛ kira ka spécialité ye yɔrɔ min ye kira ta y'a la o de ye a tɛ furufɛn yɛrɛ bɔ donc ala y'o di ala kira kelen ma ko mɔgɔ tɔw t'o la i y'a faamu wa ayi dɛ mais mɔgɔ tɔw bɛ muso k'a fɔ karisa n furu a k'i i furunafolow ni fɛnw bɔ sariya la baasi t'o la dɛ mais sariya la baasi t'o la dɛ mais a tɛ furufɛn bɔ o de kɛra kira kelen ta ye n t'a dɔn n'i y'a yɔrɔ faamuya a faamuyana ɔhɔn sinon diinɛ sariya la baasi t'a la dɛ muso ka ɲɛbɔ cɛ fɛ k'a fɔ ko n b'i fɛ i ka n furu alimami an kuntigi kisi ni nɛɛma b'a ye hali ni muso ale tɛ ni furu- se b'a ye ale tun tɛ ka furufɛn bɔ muso furunafolo nɔfɛ. di an kuntigi kisi a ni tun nɛɛma b'a ye furufɛn bɔ dɛ an a tun bɛ furufɛn bɔ i y'a ye kira ye furufɛn bɔ musow kɔ mais ala y'a fɔ a ye ko ni muso min nana a yɛrɛ di kira ma n b'i fɛ i ka n furu ko ala y'o daga a ye ko mais ko silamɛ tɔw t'o la mais ala kira yɛrɛ m'o kɛ fɛn dɔw bɛ yen ala wala ala y'o k'a ka kususiya n'o ye ale kelen mais ala kira yɛrɛ ma sɔn ka baara kɛ n'a ye ala ka su falen falen musow cɛ tan ala ko ala kira ma ko ni muso min ka d'a ye su min k'a ka taa yen ni muso min ka d'a ye mm. karisa e ka na si n fɛ yan karisa su si b'e la bi ayi e ka segin ɔ dɔ in de ka na mais ala kira tile kelen ma kɛ mm-hmm. a tile kelen ma kɛ mm-hmm. o n'a ɲɔgɔn caman caman ala ko ko bon ko a ye ninnu daga ala kira ye mais ala kira yɛrɛ ma sɔn ka baara kɛ n'u ye mm-hmm. i y'a faamu parce que ni kira ye baara kɛ n'a ye dɔrɔn a bɛ manton nin dɔn Mm-hmm. dɔ fana b'o o kɛ a ka prétexte ye k'a kɛ i y'a faamu ɔ mantonw b'a kɔ kan dɛ o de don kɛ pare ala kira la fɔ nin dɔ ye ko dɔw kɛra kira ka prérogative ye a dira kira kelen ma mais avec tout ça kira ma sɔn ka baara kɛ n'a ye mantonw kosɔn merci parce que a b'a dɔn o ye voilà n'a y'a kɛ a bɛna kɛ jɛngɛnnenya système ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o kɔsɔn kira y'a to yen voilà mais an bɛ babu min kan nin ye an kana taa hors sujet la an kana bɔ kojugu n'o de ye k'a fɔ muso n'a ɲɛ bɔra cɛ dɔ fɛ a k'a fɔ a ɲini karisa n furu yala o bɛ bɛn wa o tɛ bɛn o bɛ bɛn hali ni wari bɛ muso in kun k'a di cɛ in ma musaka la karisa bɔ nin kɛ furu nafolo in ye k'a kɛ ayi jɔ furu problème bɛ yɔrɔ min n kɛ filanan ye n kɛ sabanan ye n kɛ naaninan ye problème b'o yɔrɔ de la baasi foyi t'o la n'a kɔrɔmuso yɔrɔ baasi foyi t'o la nɛgɛjuru ye mugan mugan ni kelen foni fo sɛgɛnw bɛ yen nɔ n'i ye denmisɛnnin ye cɛgana baden de bɛ na ale bɛ taa eh, eh, walikɛ walikɛ muso furulen k'e ɲɛ bɔlen b'o fɛ k'e k'a fɔ o kolen jɛlen k'e bɛ furu o ma lamini nin ye furu dumanba de ye a ka di eh, bamanan yɛrɛ y'a turabu da ne y'a turabu da nin ye furu ja da ye oh. a ka don bamanan bamanan y'a turabu yɛrɛ tilenna

oui k'a t'a dɔn k'a b'a bila cogo min na ko mais ko hali ni ne ye fura sɔrɔ k'a k'a kɔnɔ ko ne ka fura ka ayiwa ɔ bamanan ko cɛ min b'a kɔ k'a ko k'a k'a dɛmɛ walasa a bɛ se k'i sen bɔ dulɔmin na cogo min na ɔ kuma filɛ ni denmuso ka kuma don a yɛrɛ filɛ ɔ denmuso a b'a bila pewu i bɛ nimoro ta 73 44

waleykum salam ɛɛ musa ɛɛ dɔgɔkun tɛmɛlen i denmuso dɔ tun ko ko ale cɛ ka a a cɛ ka lawaji ɛɛ denkisɛw man ca a don i y'a mɛn k'i to sevare i ko ko n'i nana k'i bɛ falaki di ani fana an balimamuso minnu kɔnɔrɔfililen don denko la k'i bɛ falaki d'u ma.

Ni ala sɔnna ni cɛ o cɛ sɔmina k'a fɔ denkisɛ yɛrɛ t'i joli yɛrɛ la pewu yɛrɛ o ye bangoyɔ de b'o kɛ jiri dɔ i b'a fɔ a ma ko bangoyɔ i b'a den mɔnen ɲini a kisɛ i bɛ kisɛ bi naani ani fila bɔ a la sɔgɔma i bɛ kelen kunu sufɛ i bɛ kelen kunu i b'a bɛɛ kunu kɛ fo ka taa don ban n'a banna pewu kalo kelen o b'a sɔrɔ i denkisɛ nana i la siga foyi t'a la bangoyɔ bangoyɔ den hali n'a fɔra cɛ ma ko denkisɛ t'i farikolo yɛrɛ de la pewu ala yɛrɛ m'i da den wolo kama n'i ye nin kɛ ala yɛrɛ bɛ sɔn i bɛ den wolo fana bangoyɔ kisɛ den bi naani ni naani awɔ bi naani ani naani

mɛ ni denko yɛrɛ de gɛlɛyara mɔgɔ yɛrɛ ma cɛ la wa muso la o cɛ ni muso bɛ jɛ ka o baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yiri dɔ b'a fɔ ko goloninjɛ goloninjɛ goloninjɛ nin wagati yɛrɛ de a ka ɲi kosɛbɛ paseke a dennen ba don nin waati i bɛ kuru naani tigɛ a la goloninjɛ a bɛ fɔ cogo di kulubali ngoninjɛ don ngoninjɛ ngoninjɛ bamanankan ko ngoninjɛ a ni zɛrɛninjɛ tɛ kelen ye maninkaw ko ngoloninjɛ ahan ngoloninjɛ o ye ahan i b'a kuru naani tigɛ ka na n'a ye hmm. i bɛ kuru kelen de kɛ daga kɔnɔ bɔgɔdaga kɔnɔ ka jiba k'a la k'a tobi fo k'a mɔ o b'a sɔrɔ mɛ e bɛ nin baara muso de bɛ nin baara in kɛ o b'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ hakɛ to o b'a sɔrɔ a bolo bɛ ji la a b'a tobi wagati fo k'a mɔ n'a mɔna a bɛ ji fo k'a ɲɛ u ka ɲɔ suna a b'o de kɛ ka ji kɛ ka ɲɔ suna in tobi k'o kɛ seri a ni cɛ bɛɛ bɛ jɛ k'o min ɲɔgɔn fɛ n'u y'a min ka ban pewu n'a bolo bɔra laada la n'u dara o kalo n'a ma kɔnɔ ta hmm. kalo minnu bɛ na n'a bolo donna ji la a bɛ segin k'a kɛ ten kalo naani b'a sɔrɔ a kɔnɔ b'a la siga yɛrɛ foyi t'a la tiɲɛ don hmm, hmm. o de ye o jaabi mɛ émission daminɛ fana ɔ pour que ala ka bɛɛ kisi kɔ kari ni fɛn ninnu ma n ye cɛ ka kuma mɛn o émission daminɛ n tun bɛ ka aw lamɛn awɔ eh, minnu bɛ taa damandaw la a kɛra damanda ye o, a kɛra fɛn fɛn ye Mm, ɔ ala tɔgɔ dɔ bɛ yen, ya hayu mhm. mɛ i bɛ ya nin bɔ a la k'a sɛbɛn hayu hayu hayu i b'o sɛbɛn walaa la fo waa kelen ani kɛmɛ ani tan ni kelen Mhm. mɛ i b'a ko ni jikalaman di i bɛ ji kalaman de kɛ k'a ko ka bɔ walaa la i b'i sigi farakuru sanfɛ k'i ɲɛsi kɔrɔn ma ka dɔ min nasi in na ka sɔrɔ k'i ko n'a ye n'i jara i bɛ seliji ta ka sigi golo sanfɛ yaa hayu de don mɛ i b'a sigi hayu hayu waa kelen ani kɛmɛ tan ni kelen ala ye e kanda ka bɔ déformation ma f'i ka sa hali n'i ye san kɛmɛ fila sɔrɔ i tɛ kuru i tɛ gɔlɔ i tɛ kɛ foyi ala b'i faga i y'a kɛ cogo mɔgɔw k'u hakili to a la kosɛbɛ kosɛbɛ n'ala sɔnna nafila jɔko naani don izajaa nasurulahi de don a jɔko fɔlɔ la a bɛ a kalan tan ani kelen filanan mugan ani kelen sabanan bi saba ani kelen naaninan bi naani ani kelen n'a ye salamu bila a bɛ izajaa nasurulahi yɛrɛ ta kɛmɛ wolonwula ani bi wolonwula ani wolonwula a ka duga kɛ k'a hami bɛɛ don a la a k'a mu a ɲɛ na ni dugu jɛra dɔrɔn ala bɛ mɔgɔ dɔ c'a ma min b'a dépense bɛɛ k'a ye wa ni dama ka ka bɛɛ la fana ko y'i sɔrɔ ko minnu e yɛrɛ t'a kɛcogo dɔn ni alahu taala yɛrɛ de kɛ ala k'i kulomajɛ kosɛbɛ sɔnna O de y'aw ka jaabi ye a cɛ ko ko muso fana b'a fɛ a cɛ ka dɔlɔmin fana dabila misi le ko bi hakɛ to kulubali hakɛ to ni mɔgɔ mɔgɔ ye salatili fati yɛrɛ sɛbɛn ala kira ala yɛrɛ adadu la bi wɔɔrɔ ani wɔɔrɔ ka nasi bila i ka du kɔnɔ n'i y'a di hali wulu ma a tɛ dɔlɔ min ayiwa ala sɔnna waleyikum salamu sanfana an b'i fo i ni ce weleli la falaki diyara an ye kosɛbɛ ala k'a to a ka bɛɛ lajɛlen nafa nɛgɛjuru ye mugan mugan ni kelen fu ni fu uh, tan ni kelen yɛrɛ tilenna waleyikum salamu balimakɛ kuma b'i bolo mm. mm. muso min ye kɔrɔfɔ fɔ mm-hmm. A ko awɔ k'a ni cɛ de bɛ ɲɔgɔn fɛ an sigi k' bɛ ɲɔgɔn fɛ ale b'a fɛ cɛ nin ka woro bɔ a nɔfɛ an ka sariya ni silamɛya laada u tɛ u bɛ ɲɔgɔn ta yɔrɔ dɔ u tɛ ɲɔgɔn ta yɔrɔ dɔ la dɛ t bɛ an ka laada de kɔ silamɛya laada olu t'o fɛ olu t'o pratiquer wa a bɔn an ka kuma faamu dɛ i b'a fɛ ka mun de fɔ ne ko muso in a ko a ni cɛ de bɛ ɲɔgɔn fɛ a b'a fɔ fili don nin yɔrɔ la ne de ye tɔw bila fili la jama ka hakɛ to a ko a tun ko de k'a ni cɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ a tun y'a fɔ o ye fili fili ye ne de sɔrɔ n'a yɔrɔ faga o tɛna ka basi min kan a basi ka silamɛya na dɛ ni ko i bɛ o laada caman de bɛ yen hali ka cɛ bonya ye a tellement que Mali musow an dɛsɛra a la quoi ayi tɛnɛ ta tɛ ko silamɛya ko dɛ, awɔ ne b'a dɔn ne b'a dɔn, ale laada in de bɛ yen, ayi o tɛ ale ta ye de, ɔ, ɛ nin ko nin y'a a nin y'a a cɛ ko k'a jɛ ɔ nin bɛ k'i sama o nɔfɛ ale ta ye o de ye cɛ bɛrɛ tɛ naani ye de ye i jɔ i jɔ i jɔ tɛnɛ tɛnɛ n balimakɛ lamɛn ko cɛ bɛrɛ ye naani ye ayi ne y'a jaabi de lamini ko ko muso in ko ko u tɛ ɲɔgɔn fɛ n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ muso dɔrɔn de don i ni cɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ n'i bɛ fɛ k'i furu i b'a fɔ kɛ baasi t'o la o bɛɛ b'o kɛ o mɛ lamini ko de ye ko a n'a tɛ ɲɔgɔn fɛ cɛ yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ko muso in b'a fɛ n ye kuma jaabi o cogoya de la. Ah, o fili- Ɔn, n'o cogoya de don O fili ye sani a lamɛn k'a sɔrɔ. fɔ k'a bɛ cɛ musotigi darage a tɛ taa cɛgana dɔ darage cɛgana caman b'u ka kare kɔnɔ yen nɔ ni furu cɛ de ka d'a ye na- ni- ni furulen ni- don kaban a ka nin to yen Awɔ. a ka taa cɛgana dɔ darage a kana na muso min kɔni furulen don a ka ninnu da don u b'u ka foyer duman na ale bɛna sisan ka n'o tiɲɛ eh, a mɛn tiɲɛ de don a ye cɛ bɛrɛ ye naani ye mɛ komi cɛ in ma ɲɛbɔ ale fɛ ni cɛ ɲɛbɔra a fɛ n m'o kɔ dɛ ne mɛ cɛ in ma ɲɛbɔ ale fɛ ale de ɲɛbɔlen don cɛ fɛ a ye n'a fɔra ko o ka kɛ sisan ko o don denmisɛnninw kɔrɔ a ti ɲa dɛ a tɛ ɲɛ dɛ cɛ eh, cɛ bɛɛ tɛ muso sɔrɔ tuguni dɛ parce que muso diyaɲɛcɛ k'i ka t'o ɲini n'o bilala denmisɛnninw kɔrɔ bɛɛ bɛ t'i diyaɲɛ u bɛ taa baga wali wali cɛw musow ma dɛ, wali musow cɛw ma dɛ a y'a dabila a ma faamu dɛ a y'a to cɛw k'aw ɲini cɛ de bɛ muso ɲini an yɛrɛ b'a mɔgɔ t'a da yɔrɔ dɔn dɛ diyaɲɛcɛ bɛɛ sɔrɔ muso t'i diyaɲɛcɛ bɛɛ sɔrɔ ko i bɛ mm. furu denw ma ten mm. i y'a faamuya u bɛ tila ka diya i ye kojugu fɛn min ka di mɔgɔnin ye mm. i t'a bɛɛ sɔrɔ dɛ abadani o tuma na muso ko dɔw yɛrɛ ka di i ye tɛnɛ i ka hɛrɛ t'a rɔ i ka hɛrɛ t'a la muso in yɛrɛ a ka cɛ in to yen a ka cɛ wɛrɛ ɲini eh. Bamanan y'a lajɛ ka man di i seginna ka laturu in da sisan y'a da ka tila ka kolonin fili in bɛ cogo di don furu si jigi da tɛ balo jigi b'a la n jigi ni si den ni si si ni kɛnɛya ayiwa an bɛ mɔgɔ labanantɔ yɛrɛ tilenla

nɛgɛjuru ye mugan mugan ni kelen mɔgɔ laban ta eh, k'an bɛ musa samake fo jitumu bala mɔden don a bɛ sanubugu 1 na ɔ a bɛ sikaso yen eh, k'an bɛ musa samake jitumu bala mɔden sanubugu 1 na k'an ka foli b'a ye kosɛbɛ kosɛbɛ tɛnɛ k'a b'aw bɛɛ lajɛlen fo ɔhɔ hɛrɛ tilenna mɔgɔ laban o ye sigilen bɛ bamakɔ i ka fami bɛ min an ka fami bɛɛ de sigilen bɛ bamakɔ ne yɛrɛ ye maliyɛn de ye mais comme n bɛ Cote d'Ivoire donc n ka le vieux sigilen bɛ yen, unhun, ale ye muso dɔ de ɲini ka na diya yan quoi, unhun, bon a ye muso in furu ka na an bɛ san fila la sisan, unhun, bon yanni muso in ka den kelen sɔrɔ n fɛ a ma a ma changer quoi, unhun, depuis a ye den kelen sɔrɔ a changé ra donc a tun bɛ n bonyali fɛn o fɛn kɛ a y'a bɛɛ dabila donc n ko min ka kan ka kɛ a t'a kɛ mais fɛn fɛn fɛn tora min na ka kɛ a tɛ n ba bonya a tɛ n bamuso min a tɛ bonya a tɛ n tantini bonya donc ne ko n ko ko min b'a la sisan a faw bɛ yan donc ne sera a faw ma u k'u denmuso wele u ka dɔ f'a ye parce que a bɛ ka jogo min ta a jogo ma ɲa quoi donc u y'a wele ka taa n'a ye u fɛ yen donc u yɛrɛ u ye ne tantini wele u k'a ma ko bon ko denmuso bɛna don fini dɔ ta Ko ko ni tile fila tɛmɛna k'an bɛ sigi ka fɔ kɛ quoi ne fa min bɛ yan ni denmuso fa k'u bɛ sigi ka fɔ kɛ bon denmuso nana ne bɛ bɔ baara la n nan'a sɔrɔ a ye n ka armoire da yɛlɛ a ye fini bɛɛ cɛ ka bɔ so kɔnɔ a don fini kelen hali den don fini kelen hali dara a ma to n ka dilan a y'a bɛɛ cɛ a taara u ka so o tugula bɛɛ olu fana y'a bila ka taa abijan cote d'ivoire donc donc a sera yen sisan ne fakɔrɔba min yɛrɛ ye muso ɲini ka diya ye a sera yen donc dennin somɔgɔ minnu bɛ yen dennin fa n'a ba minnu bɛ yen olu fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ taa ne fakɔrɔba fɛ yen k'u ka kumalasigi kɛ donc ne fakɔrɔba fana ko non kumalasigi tɛ se ka kɛ parce que aw ye furu kɛ aw ma furu kɛ bonya kan parce que n'aw tun ye furu kɛ bonya kan donc ne denkɛ bɛ mali la yen a faw bɛ yen a fakɔrɔbaw bɛ yen olu ko ko problème t'a la aw ye rendez-vous di ɲɔgɔn ma k'aw bɛna dɔ fɔ wa aw bɛna dɔ fɔ aw ye denmuso bila ka na ko dɔ ko vraiment ko kuma tɛ aw ni ne cɛ bilen aw yɛrɛ ka sigi aw ka taa miiri quoi donc ni toujours ni furu de ka d'aw ye aw b'o fɔ ni furu fana man d'aw ye aw bɛn'o fɔ ne ye ou bien aw ka denmuso lasegin mali la donc u ka sigi ka fɔ ka bɛɛ k'a la u ma sɔn bon ni sisan cɛ bɛ taa deux kalo fila la foyi tɛ ka fɔ ne ye bon ni n fantinin min bi yan n y'o wele u b'a fɔ ko non k'o tɛ ka fɛn falen bon ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na vraiment ne kɔni ne ye n ka décision ta quoi o kosɔn n b'a wele a ka kuma a ka laadilikan dɔ fɔ n ye parce que ne b'a fɛ ka n fakɔrɔba yɛrɛ wele a ka denmuso a ka labila quoi donc n bɛna muso wɛrɛ ɲini yan parce que o don n ye n bantini wele Cote d'Ivoire o ko ne ma ko denni de ka di a somɔgɔw ye donc ko denni wolofa yɛrɛ ko denni de ka d'o ye bon ko nali t'olu si bolo ko nali bɛ denmuso yɛrɛ de bolo hali denmuso yɛrɛ ko k'a bɛna sini k'u bɛ denmuso bila ka na bon ne kɔni ko n bantini ma u kana jagoya u kana jagoya n'u y'a jagoya ka na a kɛra jogo min na hali n'a nana a b'o jogo kelen de kɛ donc ni furu ka d'a ye a ka segin ka na ni furu fana man d'a ye u ka to yen komi ala ye den kelen nɔgɔya an cɛ den tɛ tɛmɛ quatre mois kan donc ko ni den ye sin bila ko ne taa den nɔfɛ ka na a ko kɔni b'o tugu a la bon fo sisan a taa ni sisan cɛ a bɛ deux mois ɲɔgɔnna bɔ fɔlɔ u ka mɔgɔw tɛ ka fɛn fɔ bon ne fana somɔgɔ minnu bɛ yen olu fana banna ka sigi dɔ ka fɔ ko fo ka denmuso bila ka na ko dɔ ka fɔ yan vraiment ne ni ka musokɔrɔba sɛgɛnnen don a bɛ baara la donc a kɔni tun ka di ne ye ne tun b'a fɛ ka n fakɔrɔba wele n'a bɛ se ka denmuso n'a ka mɔgɔw labila donc n bɛ muso wɛrɛ ɲini k'o furu yan quoi donc n b'aw wele n'aw bɛ se k'an bilasira ka ɲɛ quoi awɔ. kulubali ye dɔ faamu. lamini nin diyara n ye n y'a belebele de faamu lamini tɛgɛrɛ dɔ de fɔlen bɛ ninnu ɲɛ muso in b'o dɔn fɔlɔ muso in na minnu bɛ bamakɔ yan dɛ hmm. u ni muso in bɛ dabɛ tile kelen na kabi denni furula hmm. a nana falenni daminɛ waati min na dɛ hmm. ka kalabanciya ni dɔgɔyama ni cɛma min bɔ a ti sɔn ma a ti buranmuso bonya kab'o waati ko in daminɛna tɛgɛrɛ dɔ de fɔra kuma dɔ de fɔra tulo kɔrɔ muso yɛrɛ furulen kɛ n ko a somɔgɔ dɔw b'u kɔnɔ eh, ne kun b'a kɛ tan an ko di ne di an ko di ne di nin cɛ in ma aw ka kuma latigɛ tɛ dɛ, u bɛ k'a kɔn parce que ne yɛrɛ y'o dɔw dɔn quoi n k'a bɛ k'a pomper de, ahan, mɔgɔ de bɛ yen min bɛ k'a pomper quoi parce que hali tuma caman hali n'a nana bi hali tuma caman n'a nana a bɛ kuma min fɔ ne ye bon a b'a k'u kan ko hali a b'a fɔ tuma dɔ la ko ne ka to yen ko ale ka taa alimɛtini ou bien ne tɛ s'a ma aw bɛ hakɛ to ou bien ne de bɛ s'a ma ko fo ne ka mana ɛɛ cɛ, ne de b'a fɔ ɛɛ n balimakɛ, Matla kuma yɛlɛma tɛ mɔgɔ ma kɔnɔna yomakiyama tɛ o bɔ tuyira yan de mhm. kamara ko tɛ ala ka hinɛ la mhm. i tɛ nin to yen fɔlɔ i ka muso wɛrɛ ladon n'a tile n'a yɛrɛ ye san min a tɛna nana ne bolo i bɛ nin to yen i y'a faamu muso dɔ ta i b'a fɔ min ma k'i sonsori a b'a da nka e taara muso eh, i k'a fɔ muso ma k'i sonsori muso wulila k'i jɔ halisa k'e bɛ k'i bolo maanabɔ o nɔfɛ ɛ eh, don go don npogotigi ɲumanin dɔ bɛ wolo matɛrinite la i t'i sabali i ko i ba sɛgɛnnen ɔ nka e bɛ ka taa min ta nin nin tɛ ba ka sɛgɛn dɔn dɛ min bɛ ba ka sɛgɛn dɔn e ɲɛ pannen b'o kunna e ko ko e ka fisa olu ma cɛw cɛw bɛɛ cɛ bɛɛ b'a ka muso tata dɔn cɛw b'u tugu de tɔɔrɔya o tɔɔrɔya bɛ cɛw ka furuso kɔnɔna la cɛw yɛrɛ de nɔ don diɲɛ cɛ bɛɛ b'a dɔn muso min ka ɲi a bolo bɛɛ de b'i ɲɛ pan o kunna k'e ka fisa n'o ye ni min ye nɛgɛsonin sɔrɔ o ko ko muso min bɛ sigi moto kan ko f'ale k'o sɔrɔ k'o sigi a ka nɛgɛso kan ni min ye moto sɔrɔ ko muso min bɛ sigi mobili kɔnɔ ko f'o ka sigi ale ka moto kan a bɛ ɲɛnabɔ o cogo la a bɛ ɲɛnabɔ n'i bɛ nɛgɛso kan min bɛ taama sen na i t'o sigi i kɔfɛ i ka taa n'a ye n'i ye moto sɔrɔ muso min sigilen bɛ nɛgɛso kan i t'o sigi kɔfɛ i ka taa n'a ye i n'o tɛ file kelen fiyɛ mais min y'a to bɛ ko nali bi n ko kalo fila sigira ma fɛn kɛ parce que fakɔrɔba minnu yɛrɛ de abijan olu de muso ni ɲinin ye ayi i ma ba i fakɔrɔba ka muso tata min i fakɔrɔbaw b'a kalama min bɛ ka kɛ o bien bon maintenant i b'i sara i fakɔrɔbaw la ko n ma baw ka muso ta taalen ma dɛ ɔ nka a y'a jɔ fɔlɔ n bɛ dɔ ladon yan fɔlɔ kuma banna lamini bonya tɛ wa nka min da in nafa n'o tɛ a na kɛ ko ye ɛɛ n denkɛ n bɛ min f'i ye kurusijala siri ɛɛ n ko nin ye faden to de ye ɛ ni musobakɔrɔ ye jugunin kunu i tɛ balajigi kunu ni musobakɔrɔ ye jugunin kunu kamalen kɔrɔ balajigi kunu fo n'i fasaden don kɛ muso bɛ wolo don o don maa t'i sigi ka nin kɔnɔ koyi fakɔrɔba o fɛn o fɛn a to e ka dɔ ladon bani tɛgɛ min fɔ mɛ n'a tilala o dɔnkɛ la a bɛ tila k'i yɔrɔ ɲini n b'o f'i ye an b'i fo i ni ce wele la ala ka faamuyali di tɛnɛnba de ko tɛnɛnba de ko a ko hɛ n den a ko don go don muso denmusonin ɲumanin dɔ bɛ wolo maternité la a ko i sabali i bɛ nungalajannin dɔ sɔrɔ ayiwa baasi tɛ oui ne bɛ min fɔ n balimakɛ ye a k'a kɔfilɛ dɔrɔn n'a y'i kɔfilɛ dɔrɔn a b'a diyaɲɛbaga ye o degunnen b'a kɔ a k'i kɔfilɛ a k'i yɛlɛma dɔrɔn a k'a yɛlɛma n'a y'a yɛlɛma de bi a muso ma bɔ abijan ganan dɔ de bɛ kasi la nɔfɛ ale ɲɛ t'o la o ɛ n b'o de fɔ a ka jija a k'o ladon bani o b'a ba dɔn n'i ye nɛgɛso sɔrɔ o b'a fa dɔn ni muso min ye abijan muso ye a tɛ buramuso fɛ dɛ nin b'i kelen a kelen a n'a den kalo seginnin a b'o de fɛ ba in de ka ko dɛ o de kosɔn dɛ nin furu in bɛɛ yoboyabara parce que n'i ba bɛ ɲɔgɔn kan bi denw tɛ buranmuso fɛ dɛ i t'i kɔfilɛ mm. muso min n'i bɛ muso ta tuguni n bɛ min f'i ɲɛna n'i bɛ muso ta tuguni i b'i ba de fɔ ka gɛlɛya dɛ ne b'i furu n ba de kama dɛ n'i y'a dɔn ka fɔ ne ba de ne ni n ba de bɛ ɲɔgɔn kan n'i y'a dɔn ka fɔ i tɛ se ka ne ba ladon dɔrɔn an ka ɲɔgɔn bila sani an da ka na don kuma na a faamuna bɛnkan a ye bɛnkan kɛ n'ala sɔnna ɛɛ tɛnɛ iziya mɔgɔw gɛlɛya bɛ yen iziya gɛlɛya bɛ iziya ekɔliso belebeleba in ala kɛlen bɛ ka nɔɔrɔ duga ka bɔ minnu ka yeta ma olu ka kalanyɔrɔ de don fiyentɔw ka kalanyɔrɔ don bobow ka kalanyɔrɔ don tulogɛrɛnw ka kalanyɔrɔ don kalanso belebele don wa iziya nin ye kalanden jolen minnu bɔla mali kɔnɔ yan n'olu ye tɔgɔbaw sɔrɔ o de ka ca iziya tɔliw tiɲɛnen don iziya tɔliw tiɲɛnen don ekɔliso tɔliw tiɲɛnen don banw tiɲɛnen don u bi baara kɛ ni fɛngɛ min ye barayi barayi nin ka sɛbɛnnikɛlan in kurukuruma in o fana tiɲɛnen don ni masiniden duuru de bɛ yen kelen dɔrɔn de bɛ ka fonctionner iziya mɔgɔw bɛ welewele da la u bɛ baara min kɛ u bɛ baara min kɛ fana n'u bɛ seripɛriw ni lakɛrɛw n'u bɛ fɛn caman bololabaara fɛn camanba de kɛ a tɛ san a tɛ ka san fɛn minnu bɛ ka bɔ yɔrɔ wɛrɛw la ka na lakɛrɛ minnu bɛ ka bɔ tubabu jamana kan o de bɛ ka san yan iziya mɔgɔw ka lakɛrɛ ka ɲi lakɛrɛ ye fɛn ɲuman dan ye gofɛrɛnaman m'i kun don a kɔrɔ seripɛri nin mɔgɔw tɛ k'a san seripɛri ɲumanba de b'u bolo a tiɲɛ ka gɛlɛn ni fɛn ye a tɛ ka san dɔnku sisan iziya mɔgɔw de bɔlen don u bɛ ka welewele bila ko bɛɛ lajɛlen k'u dɛmɛ ekɔliso ninnu tɔliw kana se ka yuuru u kan ye kalan bɛ se ka k'a kɔnɔ ɲinan ekɔli tala cogo min na ban tɛ yen foyi foyi den kelen t'u bolo masina barayi tɛ yen ɔ tɔliw tiɲɛnen fana don ka zo wulila la dɔn an bɛ ɲinan san bɛɛ kɛ an bɛ weleele bila u ye dɔmɛ man dɔgɔ ba kelen man ca b'a fɛ ka iiya mɔgɔw dɛmɛ sɔsan tɛnɛ s tora kato2te an kato2 don sɔsan tɛɛnɛ kato2te an kato2te don u ka ɲɛ iiya mɔgɔw ma ala yɛrɛ dɛmɛ wari tɛ mɔgɔw ka taa ja in ta k'a jira mɔgɔ fangatigiw ka wuli mɔgɔ baraji sɔrɔ cogo ka ca i y'a faamu n pɔnda in walasa ka nɔgɔya i bolo a dɔ de filɛ nin a filɛ i ka wuli ka ninnu dɛmɛ mɔgɔ t'i kalama i tɛ mɔgɔ kalama ɔhɔ u ka hinɛ iziya mɔgɔw la tɔliw ka tɔliw ɲini ka taa d'u ma u ka banw dilan u ka taa d'u ma n'u tɛ fɛ ka taa wari espèce yɛrɛ di u ka masini braille nin caman ɲini u ka taa d'u ma walasa u bɛ se ka kalan kɛ cogo min na IJA filɛ nin ye falajɛ yɔrɔ la yen bɛɛ b'a yɔrɔ dɔn u ka dɛmɛ las'u ma n selen ko o yɔrɔ filɛ nin ye tɛnɛ i dɔgɔkɛ mamutu kulibali n'a ye kɛnkayiri 2011 la n'a bɛ sojɔminɛnw bɛɛ lajɛlen feere a ka yɔrɔ filɛ nin ye jikɔrɔni para ka ɲɛsin izini seramiki kare ma ɔ mamutu ko ko an ka ma yan ko a ka a ye muso fɔlɔ furu k'a ye filanan furu dɔrɔn ko ayiwa ko monogami siɲɛna k'e sigilen bɛ k'e ma fɛn fɔ nka y'a ko mamutu n ko ni tɛnɛn de bɛ fɛn fɔ n k'i ka sabanan ko n bɛna a kuma fɔ nka n'a nana kɛ ɔ n buranmuso bɛ sɔgɔnɔ ye a gɛlɛya b'a la e ka monogami fɔli sabanan ko jumɛn bɛ yen tugun a ko ne ye monogami siɲɛ ni filanan ye sabanan ko jumɛn bɛ fɔ tugun o tuma fɔlɔ ale ma koko jɔ wa ale ye koko jɔ muso jumɛn b'ale filɛ tuguni madamu jabate monogami bɛ siɲɛ ni muso filanan ye kabiri ala ye diɲɛ da jɔn ye monogami siɲɛtɔ ye ni filanan ye monogami bɛ siɲɛ ni fɔlɔ de n'i ma monogami kɛ ni fɔlɔ ye i tɛ se k'a kɛ ni filanan ye mamutu ye monogami siɲɛ ni filanan ye ayi mamutu a dun ni ɲɛ bɛ sabanan ko la ayi mamutu ta tɛ tiɲɛ madamu jabate mɔgɔ dɔ kɔni mamutu y'o diya mɛ na ka sɔrɔ papiye tɛ koyi ayiwa a ye mamutu wele a ye mamutu wele k'a kɛ yiriden monogami bɛ siɲɛ dusukun na ka sɔrɔ papiye tɛ o monogami yɛrɛ fanga b'o la ka tɛmɛ papiye n'a ye papiye yira ne la a y'a siɲɛlen yira n na mamutu ni mɔgɔ dɔ bɛ a bɛ sɔrɔ madame jabate de y'o siɲɛ kɛ ayi ne kɔni m'o siɲɛ kɛ ne k'an bɛ mamutu kulibali n'a muso fila fo muso fɔlɔ tɔgɔ ko tɛnɛnba

Eh, a sera ka monogami siɲɛ ni filanan ye mɛ ni cɛ minnu b'o nɔfɛ ah. u ka wuli k'a ɲini ah, ah, mamutu bɛ se ko bɛɛ la nɛgɛjuru ye mugan mugan ni kelen fu ni fu tan ni kelen ɛrɛ tilenna ɛrɛ alo alo mansu kuma b'i bolo alo oui n balimakɛ aa lamini somɔgɔw tɔɔrɔ si tɛ an tulo b'i la an bara nba

voilà parce que sanu c'est un c'est un métal comment on appelle très ɲama b'a la kojugu quoi voilà bon o kɔfɛ muso filanan min kumana ko ale kun furula cɛ dɔ ma comment on appelle a kun kan ka di cɛ dɔ ma a parents fɛ mais a taara nana bamakɔ yan fana a ye kɔnɔ sɔrɔ parce que ne yɛrɛ ye denmisɛnnin ne ye muso furu a tɛ tɛmɛ deux ans kan mais il est temps que nous les jeunes nous comprenions que anw masaw de tɛ se ka fɛnjugu yɛrɛ kɛ ka bila an kɔrɔ kuwa i ye kuma kelen bɔ ko kuma ban pewu n'i bɛ boli la jinɛtigɛ la i jɔ k'i kɔ filɛ dɔrɔn min bɛ boli i nɔfɛ o de y'i ka mɔgɔ ta k'a ye ne min kɛra lafi ne dilan k'i weele su la kan ko n bɛ e sugu la n'an ka tila n fa ye terikɛ n ko a ye bila aw fɛ kɔlila ye mɛ e bɛ k'u somɔgɔ jatigi min ye na don bugun dugu kɔnɔ ka digi dɔ la ko i ka k'u ma wale ko n' sɔnna ne bɛ fɛ denmuso dɔ ɲini ko n b'a kɛ cogo di a bɛ tɛnɛn kelen de ko ma ko n donna da kelen min fɛ ko n ka taa o da kelen fɛ o da kelen in tun ko n'a fɔ masaw ɲinin u ka taa den ɲinin ye fɛn u bɛ taa den ɲini den ko ko n'a tun kɛ k'a tun bɛ baara olu de la Bon o muso ne n'o de filɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ n'i y'a dɔn ala ye den kelen nɔgɔya ye ne bɛ imi in fɔ ko kojugu mɛ ne b'a fɔ n tɔɲɔgɔnw ɲini dɔrɔn ka di n bɛ karisa fɛ n bɛ karisa fɛ nin bɛɛ ye ɲɔgɔn ye kan ye muso si k'i mansaw ka sɔsɔ ka taa cɛ dɔ nɔfɛ ko cɛ in tɛ k'i sen k'i ta a bɛ ca cɛ si tɛ ban i mansaw ka muso ta la ka d'i ma k'i bɛ nin muso furu ko muso kelen tila k'i sɔn da tasuma sanfɛ Dɔnku ye an ka fɛnw to a minɛn kɔnɔ k'u ka to u kɛbagaw bolo wala ne ka kuma muso ko ka taa ma to diyara su in na wa tuloloti cɛ man kan na ale b'a k'i ka bi su in na diyara dɛ ɔ Aa foli de don. Foli diyara an ye. Emission taabolo ka ɲi yɛrɛ de. Unhun. Awɔ. A diyara an ye an b'i fo. Amina yarabi. Ala ka furu ni si bɛn. Amina amina. Ala k'aw kɛnɛya ko ɲuman na. Amina yarabi. Ala kana nafigi don aw cɛ. Ni nafigi yɛrɛ donna aw cɛ Ala ka Ala kana ɲininkali bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ. Amina yarabi amina. Se. i ce la n'ala sɔnna eh, ale b'a tanti min fɛ yen hakili la o cɛ de ɲarakira k'a ɲɛsin ale ma sisan ale ma sɔn minkɛ nin ye eh, ale taara a ɲɛfɔ dɔw ye olu ko ko abadan lezi k'a kana sɔn tanti ka bɔ a kalama ɔ nka cɛ y'a fɔ a ɲɛna ko n'a banna a la k'a bɛ mangoya a fɛ tafe sira la ale ka furu n'a ka fɛnw bɛɛ kɛra ale yɛrɛ de kɛra o fɛn ninnu bɛɛ bɔbaga ye ɔ sisan i y'a dɔn o tanti nin de don ale de kan ka k'o balimamuso kuntigi ye ɔ bonyama t'a da ale hali ale yɛrɛ wolofa kɔrɔ walasa fa ka se ka na patisipe o la ɔ bɔn ale dun ni tanti cɛ man di ale b'o ko kɛ cogo di hakilila o kuma don fa ko k'a ka balimaya lajɛ a k' o kelen kɛ a k'i ɲɛ bɔ min kɛra la lamini ba ye kuma nin min fɔ o ye hakilima ka kuma ye barisa ni mɔgɔ ɲɛ donn'i la don min na n'i ko k'i b'a bɔ o don o kɔrɔ k'a fɔ k'i ɲinara ko ala bɛ yen fɛn fɛn bɛ kɛ hadamaden na diɲɛ kɔnɔ ala ɲɛ b'a bɛɛ la a kɛra sugu o sugu ye a bɛɛ kɛra ala ɲɛna n'i sabalila ka to ala kelen kɔ ala bɛ ko fana yira i la i tun m'a dɔn k'a bɛ min yira i la ninnu ma ɲuman k'i la fiyewu fiyewu fiyewu fiyewu ne b'a dɔn nin ye nin ye san dɔ de fini u bɛ fɛ ka ko wɛrɛ de lase i ma tuguni nka i kana i fori ka b'u kɔrɔ dɛ fa ye kuma min fɔ tugu i fa kɔ i se dɛ kana ko kɛbali k'a la kana taa juru ta k'i b'a don a la kana taa fɔ i bɛ extravagance kɛ ou bien i bɛ yɛrɛyira kɛ i bɛ foyi kɛ i ka kan ka min kɛ en tant que balimamuso kuntigi i jɔ o jɔyɔrɔ la i k'o kɛ i ka dan o yɔrɔ la limiti kɔnɔ bonya kɔnɔ karama kɔnɔ hmm. wa i k'i sigi n'a ye fana k'a fɔ i tɛ taa du in kɔnɔ k'a fɔ i n'i ka mɔgɔw bɛ taa kɔɲɔ kɛ yen k'a fɔ k'u b'i to yen u tɛna i to yen dɛ donc hali n'u y'i fa nɛni yen ou bien n'u y'i ba nɛni yen n'u ye diɲɛ lajigi i kan yen hmm. e k'i taa mun i tɔgɔ la u b'i wele la de pour que ka t'i lamaloya k'i lanjaba mm. mais i fa ye kuma ni turuma ye min fɔ dɛ e k'i ta kɛ balimaya kama i k'i ta kɛ sinji kama ni fɛn fɛn bɔra a la i k'i yɛrɛ tanga mm. i yɛrɛ tanga dɛ yanni i ka taa don ko in na ten i b'i yɛrɛ tanga ko bɛɛ ma parce que i bɛ se k'i sigi ni ko bɛɛ ye nin kɛnɛ kan ne y'a ye mɔgɔw bɛ jala ta k'a di mɔgɔw ma k'a fɔ ko n y'a d'a ma de pour que k'a lagosi k'a lamaloya o bɛɛ bɛ mali la ee ee lamini k'o bɛ mali la dɛ ka jala d'a ma ka jala ta k'a d'i ma k'a fɔ k'a tɛ s'a kɔrɔ ɔhɔn ayi hali n'a bɛ s'a kɔrɔ ɔ a fɛn b'a bolo dɛ nka an bɛ n'a lajɛ de n'a bɛ se ka kari k'a di hmm. n'a ma di bɛɛ b'a dɔn sa mɔgɔ sugu min don hmm. mali sigi man nɔgɔn dɛ hmm. mali sigi man nɔgɔn donc o ɲuman ye min ye min bɛ k'i la kana taa juru sarabali ta dɛ i ka ko to ala bolo ala min y'a to i bɔr'u kan hɛrɛ ni baden na i ye cɛ sɔrɔ ala be se ko caaman na dɛ n b'o de fɔ kuma la tuma bɛɛ dan tɛ ala la koyi mhm. donc ni e ta ye sabali de ye i ka i fa in ka kumakan a mhm. kɛ o yɛrɛ kama n'u ma taa bonya d'a kɔrɔ e yɛrɛ ka taa bonya da i fa kɔrɔ mhm. n'i y'a dɔn a bonya da i fa kɔrɔ i fa be duwawu k'i ye n'i ba be yen taa bonya d'a kɔrɔ komi olu m'a kɛ e k'a kɛ u ka duwawu ta ye wa i bɛ don kɛnɛ in kɔnɔ i ka don a kɔnɔ ni hakilisigi ye ni bonya ye ni majigi ye i se ye min ye i k'o kɛ i kana mɔgɔ lamɛn min bɛ fɔ i kan'o lamɛn ni ko in banna i bɛ t'i ka so hmm. bonya kɔnɔ karama kɔnɔ ni ala sɔnna don dɔ la i ka résultat bɛ bɔ ka d'i ma hmm. ne ta y'o de ye k'o f'i ye ala ka sabali d'i ma ala ka sabali d'i ma nɔntɛ a man nɔgɔn dɛ a man nɔgɔn niw banna ɲɔgɔn na a mɛnna niw banna ɲɔgɔn na dɛ donc k'i ta kɛ sabali ye ala de ye tiɲɛtigi ye ala de bɛ tiɲɛ bange a faamuna mm. tɛnɛ bɛ dɔ fara o kan wa nin y'a musolakaw ta ye mm-hmm. lamini madame jabate ye min fɔ a tɛ tɛmɛ o kan mm-hmm. ne bɛ dɔɔni dɔrɔn de far'a kan mɔgɔ masa n'a ye fɛn f'i ɲɛna kira ye dimi to a la ka sabali mun an tɛ dimi to a la an ka sabali a fa y'a f'a ɲɛna k'a ka balimaya lajɛ o balimaya kelen kosɔn n'a taara nin kɛnɛ kɔnɔ fɛn min a ta bɛ kɛ kɛnɛ ye a y'a to fa ta min na ni balimaya ye juru de ye a jurukisɛ a bɛ bɛɛ de bolo bɛɛ ka kan k'i sinsin i ta kan a man kan ka tigɛ mɔgɔ si bolo n'a tigɛra mɔgɔ min bolo i ye kojugu k'i yɛrɛ la dɛ i m'a kɛ maa la i y'a k'i yɛrɛ de la parce que balimaya dilanna lawurusu de la a kana foyi a k'a kɛ a ka taa nin kɔɲɔ in kɛ k'a diya halisa a k'a poron a dusu kan a kana cɛ in jate minɛ dɛ a k'a poron a dusu kan a kana to a kɔrɔmuso ka bɔ nin kalama cogoya si la n'a kɔrɔmuso bɔra a kalama dɔrɔn a ye furu tiɲɛ furu dun n'a tiɲɛna dɔrɔn denmisɛnninw de bɛ sɛgɛn ala ka an kisi o ma a kan'i ta cɛ in fɛ a ka a kɔrɔmuso makoto a k'a fa a fa ye kumakan min fɔ a ka t'o kɔ hmm. n'a tor'o kɔ dɔrɔn a banna hmm. ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ ma amiina yarabi ala k'o duwa minɛ nɛgɛjuru ye mugan mugan ni kelen fu ni fu tan ni kelen batakiw ye 76 4370 45 k'an bɛ kucalakaw fo kosɛbɛ u b'an lamɛn na ayiwa eh, u ka télévision na n'o ye canal ye ayiwa an tulo b'i la hɛrɛ tilenna man fo kuma b'i bolo oui Uh-huh. Ee bon e y'a fɔ n fa ɲɛ na o ma fɛ kɔɲɔ kɛ ale yɛrɛ ko baasi foyi t'a la donc kɔɲɔ surunyalen sisan a sera ka na i jɔ ko a kɔɲɔ bɔ a ma ko parce que ko muso olu la lakalu fɛn fɔ ko caara kojugu ko a kɔɲɔ bɔ a ma ko ale muso ɲini ka di ne ma bon ne muso furusi damina an bɛɛ quartier kelen le la bon ne m'a fɔ a ka wari bɔ wari bɛ ne yɛrɛ kun ka furu in kɛ ale yɛrɛ fana ye muso ɲini ka di ne ma an selen a selen mariage ma ale ko fo ka ko dabila donc ko k'a dabila ne yɛrɛ wolofa munna ko parce que ko wari min fɔra k'o cayara mhm. parce que an taara ɲina wari laada la fana ko malo bɔrɔ kelen k'a ni waa tan ni duuru hmm. bɔn ne yɛrɛ m'a fɔ a ka wari bɔ yɛrɛ ne yɛrɛ bɛ se an bɛɛ kan a bɛɛ ta en charge bɔn ale bɛ ko a kɔntorodi sisan ko fo a ko dabila bɔn a ko a dabilali min tɛ ne ma fɛnba muso in ka di ne ye bɔn ne b'o kɔnɔnafili de la yala ne ka tun fari kɔ ne bɛ ne kɛ ka kɔɲɔ de kɛ wa muso in basi fo kɛ ne la donc n b'o hakilina filifili de kɔnɔ i fa kɔrɔkɛ tɛ yen a dɔgɔkɛ tɛ yen Bon olu bɛɛ bɛ village la. Ɔ e a hali n'a u bɛ village la e tɛ taa village la i ka taa i ka taa ɲɛf'u ɲɛna u k'i fa ɲininka min don. Ah, d'accord n y'a mɛn. Ɔ ɛ ninnu olu ka kan ka to so kɔnɔ de ni gɛlɛya donna i ni bangebaga cɛ n k'olu de y'a a tasuma lafagabaga ye. Mhm. Ɔ fa dɔgɔkɛ ba ɛ fa kɔrɔkɛ ba dɔgɔkɛ ba kɔrɔkɛ olu ka ɲi du kɔnɔ o de la e kɔrɔkɛba tɛ yen. Non, ne ye den fɔlɔ de ye. E den fɔlɔ de ye? Awɔ. E dɔgɔmuso dɔ tɛ yen min selen don? Non, non, non. E dɔgɔmuso kɔrɔbalen fɛn tɛ yen? Ayi. Aa ninnu dɔw bɛ du kɔnɔ de pour que u ka se ka i kunkanko kuma fɔ ni gɛlɛya ni kuma dɔw bɛ yen n'e tɛ se k'i ɲɛsin bangebaga ma k'a ɲɛfɔ ɔ olu b'o de kama nka n'aw tora ka jɔn olu ma u ka faantanyanin ma n'aw tora ka jɔn u ka fini nɔgɔ u ka fininkolonin ninnu na u dun jɔyɔrɔ ka bon balimaya la kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ dɔw tɛ tulonkɛla balimaya la dɛ an de kɛlen bɛ ka balimaya ta k'a la tanko tanko k'a la filan kɔ k'a kɛ fini ɲuman dontigiw ni fɛngɛ ninnu tout ça la ɔ i bɛ taa village de la i banna village min na i bɛ segin ka taa yen de i kunkan ko faga i kunkan ko fɔbagaw bɛ yen de n'olu y'u da don a la sisan ye bikuya to muso in donna cɛkɔrɔba tɛ fɛn bolo olu t'a la o olu b'a dɔn u ni ɲɔgɔn cɛ o balimaya ye min ye u b'a dɔn u ni ɲɔgɔn cɛ sinjiya ye min ye u ma sinjiya da wari kun u ma balimaya da wari kun u m'a kɛ jɔnmaya ye ɲɔgɔn na ka jɔn ɲɔgɔn na k'a fɔ ko dɔgɔ ye wari sɔrɔ ka tɛmɛ kɔrɔ kan k'o b'i pan kɔrɔ kumakan kunna u bɛ ka ka jɔn kɔrɔ ma olu m'o kɛ olu ka du ko ko kuma sinsinnen don sinji b'u ni ɲɔgɔn cɛ kurusijala nin tilennen don u ni ɲɔgɔn cɛ ba sinji tilennen don u ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ ma sinji kunaman nadon balimaya kɔnɔ mɔgɔ ma kurusijala lagosi balimaya kɔnɔna la ka taa u sɔnnen don ɲɔgɔn ye u kɛlen bɛ ka ko to ɲɔgɔn ta la kuma filɛ nin ɔ i b'o kow de ye bamakɔ yan bɛɛ kɛlen bɛ ka bɛɛ lagosi mɔgɔ si tɛ importance donna mɔgɔ si la kɔrɔ tɛ dɔgɔ tɛ kɔrɔ bonya ko parce que dɔ b'ale bolo kɔrɔ yɛrɛ ka sira t'a dɔgɔninw na parce que ale ma bonya sɔrɔ ko dɔw kɛra a la o fana dɛsɛlen don ka ɲinɛ o kɔ ka du ci ka filenkolon ci ka dagakolon ci eh, mɔgɔbaw dalen don kaburu kɔnɔ o dɛsɛlen don ka sunɔgɔ o dɛsɛlen don ka da badabada paix paix à leur âme i b'o de ye mɔgɔw da kɔnɔ nka jɔn fure jɔn bɛ paix la fure bɛɛ kɔ ka kalan fure bɛɛ de kɔ ka kalan bamakɔ yan ah, bɛɛ de kɛlen bɛ ka du duguba wuli wa après u bɛ sɔrɔ ka taa alimamuw na ka taa baga olu ma ka warinin don olu bolo k'olu kana kuranɛ kalan mm-hmm. kuranɛ bɛ se ka kalan bɛnbaliya bɛ sinjiw ni ɲɔgɔn cɛ du bɛnnen tɛ bɛɛ kɛlen bɛ ka bɛɛ jijugu la kunu kuranɛ bɛ se ka kalan o kan ten wa ko o duwawu ka minɛ k'o saraka ka bɔ k'o ka minɛ k'o bɔ b'u bɔ ténèbres la ka lumière sɔrɔ yɔrɔ jumɛn a ko bɛ ten de i segin ka taa so i jɔlen bɛ i fa kɔrɔkɛw n'u bɛ a dɔgɔkɛ minnu ma dɛ olu de y'i ka kuma olu de bɛ se k'i kunkanko kuma fɔ parce que bɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ nka ayi c'est-à-dire fa ma kuma jugu fɔ nka fa k'a ma de nin cɛkɔrɔba in kunkolo b'a kan de la o n den i bɛ se ka muso sɔrɔ ka sɔrɔ nin bɛɛ tɛ ɔ n'a tun taara muso ta so ɛ sagajigi kelen ni woro panye woro panye ni waa bi naani bɛ fɔ i ye ɔ ayiwa basi tɛ lamini kuma dɔ bɛ an denkɛ da kuma ɲuman tɛ dɛ ko fa ye wari bɔ fa ma wari bɔ ko wari b'ale bolo ma ɲuman t'a da dɛ n'a y'a yɛrɛ yira fa in na ko se b'a ye o ye musoko bannen ye hali ni se b'a ye a k'i dogo dɛ madame jabate n y'o de yira a la sisan k'a a kɛlen bɛ ka kuma min b'a da ka jɔ minnu ma so olu de y'a kunkan ko kuma fɔbaga ye kuma ɲuman t'a ale jɔlen bɛ fa kɔrɔkɛw ma a jɔlen bɛ fa dɔgɔmusow ma so mɔgɔ min ye muso sababu d'i ma n'o tigi ko ko musoko bɛ dabila i b'o kɛ ni hakili de ye i da i fa kɔrɔ i k'i fa ɲininka ne fa mun na a bɛ dabila aa muso ko i sera yɔrɔ min e ko k'a ka dabila mun de bɛ yen a na kuma dɔ f'i ye o n'a ye kuma dɔ f'i ye i t'i sɔn ko wari b'i bolo wa ɛ yanni i ka taa wari bɛɛ de don muso ko in na fɔlɔ wari di i fa ma fɔlɔ i k'a nɛgɛn i k'i fa jigi tugu fɔlɔ aha wari tɛ ne bolo dɛ nka n teriw ko u bɛ n dɛmɛ nin na u bɛ n dɛmɛ nin na ɔ u ye nin di n ma n tɛna o d'i ma fɔlɔ mhm. i ka muso ko i k'a lajɛ ne b'i deli koyi ala yɛrɛ jaati kama mhm. i b'i fa nɔfɛ i b'a nɛgɛn mhm. i bɛ kan ka wari d'a ma e dun bɛ kan k'i disi gosi ko wari b'e bolo e bɛ muso ko wari e ka wari in bɛ kan ka ɲini muso ko in dɔrɔn de kama fa bɛ position o position na ne ma da a la n'e ɲɛ b'o la yɛrɛ n'i ye fa nin tɔɔrɔlen ye i b'a sɔrɔ n'a y'a ka position lajɛ k'a ka du lajɛ ka ninnu ka kuma lajɛ a dusu bɛ tiɲɛ ah donc ni wari b'i bolo i tɛ sabali i k'i fa nɛgɛn i k'i da i fa kɔrɔ i k'i fa nɛgɛn mɔgɔ minnu bɛ s'i fa la taga olu kama u ka n'i fa deli mɔgɔ muɲunen o de bɛ sanga sɔrɔ dɛ nka n'i ko k'i b'i disi gosi ko ne yɛrɛ bɛ se k'a bɛɛ kɛ ee e fa in b'i wolo la don min na wari de tun b'i bolo an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ ɛ n'an ma sabali ɲɔgɔn kɔrɔ an bɛ kojugu kɛ ɲɔgɔn na sisan denmisɛnninw kuma cogo man ɲi sisan denmisɛnninw miiri cogo man ɲi ala ka hɛrɛ kɛ ala ka ɛ ala ka hakili ɲuman d'u ma ala k'o dugaw minɛ nɛgɛjuru ye mugan mugan ni kelen fu ni fu tan ni kelen surtout k'ale bɛ k'a fɔ cogo min na i ye kuma dɔ fɔ ɛɛ a bɔ i hakili la ne teriw ye n dɛmɛ ka nin wari nin sɔrɔ komi e tun ko k'a wari ka ca ne teriw tulo donna a la an y'an fara ɲɔgɔn kan u kɔni ye n bolo ala magɛn ka kira magɛn ka n bolo magɛn ko k'u b'a bɛɛ kɛ n ye ɔ wari tɛ nin ye ɔ an b'a kɛ cogo di e yɛrɛ ka nin minɛ cogo dɔ n'a y'i diya aa bonya b'o kɔnɔ dɛ e yɛrɛ ka nin minɛ fɔlɔ dɔwɛrɛ ko k'a bɛ dɔwɛrɛ di ne bolo ye

tɛnɛn b'i fo kulibali an ka foli b'i ye alimami an b'i fo misilen ko an ka foli b'i ye Eh, madame jabate an ka foli b'i ye kosɛbɛ mhm. ni kuma bɔra yan n'a digira mɔgɔ min na o tigi ka hakɛ to hakili ka ɲɔgɔn bilasira o de tun don mhm. ayiwa a k'an bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ mhm. n'ala sɔnn'a ma